This video will be in Igbo language. Igbo bụ Igbo ekene m unu nke onye chiri ya zelu. Dịka i si fụ n'ihe edemede m de n'ife onyonyo a nke ị chọrọ inene kịta achọrọ m biko ka ị kwuo eziokwu ọ bụrụ na nwaanyị jide gị aka n'amụ as nwoke kee ife ị ga-eme maka o nwekwanụ ka ife a dị mgbe ụfọdụ ebulu ozu onye ọzọ dịka ebu ukwu nkụ ọ gị bụ nwaanyị mụrụ nwoke ị fụ ebe nwaanyị na-adọ nwa gị nwoke aka n'amụ ka ọ dọbie kee ife ị ga-eme maka m ga-etinye ife onyonyo a ka ị nenetu nwa obele maka achọghị m ka o play complete maka ndị YouTube ibutu vidio a m na-eme kịta maka o plechaa ha ga-akpọ ya community violation so m ga-etinye ka ị nene ị fụtụ ife m na-ekwu maka ya so m ga-alaiki ịfụ ntụziaka gị na kọment sekshọn ka anyị kwuo maka ya m ga-anọrọdị na-eche ife ị ga-ede maka mgbe ụfọdụ a na-abịa sị na o nwe ife asịsị ekwu na o nwe ife ọnụ agaghị ekwu mana ọ na-eme ma nke anyị fụ ma nke anyị afụrọ ọ bụrụ na ọ bụrụ na onye a evidiorọ nke a kịta postuo kee ka ị ga-esi mara enwere ike ị na-anụ ya n'akụkọ ọ na-eme nwe nke anyị fụ mgbe nke mere mm, ebe last year na kenya nke nwaanyị dọbie nke nwoke amụ dọbie ya kpamkpam ọ dịka okwu dịrị inu ọ kakwa mma ka anyị tinye ọnụ ka ị ma na ọ na-eme na-eme n'ala igbo nke a kịta n'ala igbo ọ dịka abakaliki ọ bụkwa obere ọgụ ka ha nụ ha nụrụ nnukwu ọgụ mana the video dị nwa obere nkenke o nwere ife m ga-ekwu bifo m kọntinuo nke a na-akpọ nke ndị oyibo na-akpọ disclaimer eziokwu n'eziokwu anọrọ m ebe ihe a mee so m ga-ajọji mu based on the clip m fụ ka amaghị m ihe butere ọgụ amaghị m ihe nke nwoke mere eji wee jide ya aka n'amụ mana ụzọ ihe naabọ ka m chọrọ ikwu unu asịkwana na m dị partial ụzọ ihe naabọ ahụ bụ nke izizi ebe ọbụla akpọrọ private part o nwerọ ihe gbasara gị na mmadụ there ọ nke onye ahụ ihe ọ bụla ya megidere ị wee jide nwaanyị aka n'ala i trespass go ma ọ na-asụ ya aka n'ala i trespass go in fact ị kwesịrị iti ezigbo ife mana ife megidezi ị wee wee dọba nke nwoke aka n'amụ ọkwa big trespassing and ị ma na reaction nke nwoke nwere ike ịland gị na koma hapụkwa na a na-ekwu ihe m na-eme na chanel a bụ bitter truth ụmụ nwanyị emekwana ka otu na-akpa gị n'obi ka ọnụ mesi na iwe bu gị ị wee na-adọ nwaanyị nwoke aka n'amụ unless m na na-egwu egwu even ọ bụgodoro egwu enwere ike onye ahụ ekolapsụọ there enwere ike o si n'egwu bara mọchụarị anụgo m akụkọ nke merenụ otu ndị young boys na-egwu na-egwu nke nwo- nke nwaanyị adọọ nke nwaanyị nwoke aka na amụ Ọ- mkpụrụ amụ e wee gbakpuo n'ime etibe afọ ọlụlụ afọ ọlụlụ otu a ka o si nwụrụ maka asị m guess ya enwere m ike isi na ọ dị ka nke nwoke na nke nwaanyị na-eso so o wee buru amụ ya wee jee laa onye ọzọ ọ dị m ka maka anọrọ m ebe afụ so wee laa onye ọzọ nke nwaanyị e wee sị okay ọkwa amụ a m ga-adọbi ya taa okay ihe na-emekarị o wee dọbịa ya mana what of i jee ka ị dọbie e wee dọgbuo ogu nwa ma o wee kụgbuo ogu nwa ọ bụ na ọ bụrọ na mmadụ nọkịta ebe a which I know na ihe e ji wee cut video a bụ na beating nke nwoke bịa dịwazie ka ọ dị high onye na-eme video wee kwụsị wee gbowe ọgụ nke a abụrọ skit nke a abụrọ prank nke a abụrọ film nke a bụ reality though na onye na-eme video ife a kwesịrị igbo ha mana ọ bụrụ na o gboo ha because na ọ nọdụ ya ha wee na-eme ife a what of nke ha ga-eme na nzuzo what of ọ bụrụ na ha mega ihe a n'ime room ọ bụrụ na ha na-eme ya n'ime room ebe mmadụ anọrọ ọkwa otu a ka a ga-asị asị na ofu onye nwụrụ a kọọ ya ọ bụrụ akụkọ ofu a na-eti anya vam vam vam o nwekwa ife mme a o tiri m wee tiwara na ịka ngwa gị ọ bụrụ nwoke na-esiri ike o nwere ndị ọ bụ a dọkwa ha na amụ ndị a e ji Indomie wee zụ nya atọgbọrọ slumpuo maka fụ ihe m fụrụ here nke nwoke ji aka ọnwụ ya nke nwaanyị siri ezigbo ike from clip ahụ o sigburu onwe ya n'ike so aka ike ka nke nwoke ji dọpụta onwe wee bidozi iti ife so mgbe ụfọdụ ụmụ nwaanyị nwere ike chee aha mma adọbi amụ a taa m ga-eme ka i chehọ nke nwoke ga-eme what of ọ bụrụ na nwoke na-ewe iwe ọkụ wee wee kụọ gị weapon or wee kụọ gị elbow wee mee ofu ihe ọ bụrụ ọnwụ ọ bụrụ na nke nwoke gbara n'ilo ọsọ ya bụ na unu anụ anụ hapụ ya maka ibido ọgụ bụ the worst and the last thing you will do a trespass na all private part onye ahụ nke ịbụọ m chọrọ ikwu ọ bụrụ na nke nwaanyị ọ nke nwoke bụ ụzọ pịba ya aka or tibe ya aka n'ala or trespass ba ọ mgbe ahụ ka o nwere ike ịdị justified na i jidere ya aka n'amụ apart from that o nwekwa ebe ị dị justified in fact ọ bụrụ na nke nwoke mere nke ịnụ ọgụ violent iwe na onu batakwa ha na ofu onye pụba especially n'ụmụ nwaanyị enwere m ụmụ nwaanyị enwere m ụmụ nwoke ife m na-agwa ụmụ nwaanyị ma ọ bụ okwu bụkwa ha na nke iwoni aka ibuni voice iti mkpu ọ bawakwa ha na violence pụba ejikwana jee nwa ka gị na nwoke nụba ọgụ wee wee kwubezie onye chọrọ okwu na onye achọrọ okwu ọsị ha bụ na onye nwa chọrọ okwu ife wee gị pụba ejena dị aka na amụ nwoke because i jee kịta comment section ụfọdụ adịghị ekwu eziokwu which we will try to do ka ị wee fụ ma ndị na-eme nkọghiri ma ndị na-ekwu nke bụ ya ma ndị na-ekwu nke abụrọ ya mana ha ncha bụ ka anyị si e-reason because ị ga-afụ ndị mmadụ ha na-asị na nke nwoke a kwesịrị igbu egbu what if ọ bụ gị nwa ka adọdọ aka na amụ ọ bụgodoro na izuru ori or ndị sharia na-eme ọ wụ na i mee ife dị agha a cutụọ gị amụ ma a cutụọ gị ụkwụ ị ma in a normal case ọ kakwa mma na ịkụ nwoke plank n'isi ma ọ kụọ ya ezigbo ife than ịdọ ya aka n'amụ o nwere ike react ya with all his strength or a very bad approach ọ jọgburu onwe ya before nje na comment section ka m hapụ video a ka o playtụ nwa obele dịka m si kwu ọ bụrụ na m playwe ife a ndị ife m a ga-ebutu video a and achọrọ m ka ọ dị otu ahụ this one says um, this is not funny

even going to his private who among them is abusive this is a question who among them is abusive it seems like the reaction of the man were triggered oh that's one oyibo ife mere nke nwoke ji eti nke nwanyị ife more according to that clip bụ maka na o jidere ya aka n'amụ so enwere nghọtafie enwere ọgba aghara already mana ebe ijere jide na amụ ọ bụkwa na ihe nji wee weta ya maka ihe na-eme obele nghọtafie or nnukwu nghọtafie nke ọbụla ọ bụ ị kwesịrọ iji aka na amụ two things nwere ike ime is either na o merụrụ gị arụ or na i merụrụ ya arụ o nwekwa ike o leadie n'ọnwụ nke a kịta dị ka because na onye ilo ka o mee ụdị ihe a na-emekarị n'ime ụlọ nke nwaanyị ewee jide ya n'amụ ya gwa m ebe i je taa ọ kwa ife a mma mma ebepụ ya taa wee ichee na otu ahụ na ijidekwa ha anya ọ gba nkịtị ọ ga-eti gị ife tinyụọ gị anya na ọ bụrụ na ndị ụmụ indomi a ọ ịpị aka n'amụ ọsụlọ mbụọ isi amakwa m na ọ ga-eme otu a so mụnwa asupportụrọ both of them especially ka ife a na-eme afụrọ m nka nke nwoke ji jide aka n'ala maka ijidekwa nke nwaanyị aka n'ala o nwere ike ọ dị more ọ bụrụ more vulnerable point you know o nweghị nke kwesịrị ekwesị private part ekwesịrọ ka ọ bụ ife a na-eji egwu egwu now this person ask question why she go hold his thing kwanụ nna ee why why why she go hold his thing kwanụ nna ee ama m na ị na-aghọta ngili igbo a so i think i i was thinking this is a skit a skit o oh, but that hitting is heavy so ọ bụrụ skit ka ha na-eme do they really have to go this far eh? you only

so mana n'ime channel a m ga na-asụ igbo m na-asụkwa broken maka achọrọ m ka m na-eflow na n'isi ịmaba anya oyibo nwa abụrọkwanụ nke dị easy ịsụba eh, igbo nwa dịkwazie ka a na-asụ igbo ngili igbo mana a ga na-apịtụ ya biko ghọta ihe m na-ekwu ka anyị hapụgodu nke igbo na ihe m na-ekwu bụ na this ihe a na-eme kịta May God help us. Nigerian men knows how to to treat their women well. nke a bụzikwa treating well o ka misunderstanding mana uh, comment this person kwuru ihe m likere

les na agwụgo ife onye- eh, ihe m ji like last comment a m chọrọ iji wee close bụ na ọ nwaanyị kwugie ọ nwaanyị ị fụrụ ọ bụrụ na nwaanyị kwuo ye ehe o si from the horse's mouth mana ọ bụrụ na ọ nwoke na a ga-asị ee nke ebe onye ya support na ọ- ọ ga-asupport na nwa- nwoke nke nwaanyị a kwuru eziokwu and mụnwa bụ ekene asupportụrọ ebe nwaanyị ga-ejide nke nwoke aka n'amụ gịnị ka o mee o gburu gị mma ọ bụrụ na o gburu gị mma ehe may it never come your way may it never be your portion ya abụkwana ife ga-eme na ndụ onye ọbụla na-anụ onu m kịta mana ihe m na-ekwuru bụ ka anyị gbasaa ozi udo ọ bụrụ na gị na nwoke nọ as nwaanyị o megide gị mee ife ị na-alikerọ unu bisaa eke gaba nkwọ gaba nwaanyị gaba nwoke gaba maka ọ bụ nọọ n'ime ụlọ ka ife a na-eme o nwere onye nọ dị ya ijide aka na amụ o nwere ike isugbu ee ka i wee tiwara ya nke e wee tiwara before ị mara na-eme e wee tiwara nke e tiwara nke gbim gbim gbim ofu onye atọgbọrọ isi dani mana more people nke nwaanyị dịkarị more weak a bịa n'ịnụ ọgụ nke nụ nụọ nke nụ anụba nke face to face a o nweghị mgbe ị ga-etigbu nke nwoke a sị ma nwoke ole ma nwoke Indomie ị fụrụ ya so ihe m na-ayọ m ji maka ya bute this ife onyonyo a ebe a bụ ka anyị kpachara anya mara ihe anyị na-eme onwe anyị mara ihe anyị na-asọpọtụ na ndụ a mara ka anyị ga-esi wee na-ebise esemokwu n'oge before ọ wọrọ ọgụ before ọ wọrọ war because e nwere ike ị na-eche na a ah, ọ bụrụ mụ ama m ihe m ga-eme i were weapon kụọ nke nwoke too nwere ike wetakwa weapon eh, o weta weapon kee ihe ị ga-eme you know so ka chukwu zọba anyị ka anyị ghara ịsọpọtụ ife ọjọọ onye bịa ya asọpọtụna ife ọjọọ and ị na-anụ onu m ụdị ihe emekwana gị ọ gwụkọrọ m n'ọnụ ndị be anyị biko ka m si yọ gị tinye aka n'ife edemede dị n'ala ka anyị nụ your own contribution ka anyị nụ obi gị mara ihe i che ọ ziri ezi e eziokwu na nke nwoke tiwere ife mana nke nwaanyị dị ka ya sị na onye nwa tiziri ọkụ n'ife na-enwu enwu before tinyekwuzie m